ihe ihe niile anyị fụrụ bụ ọ pụtaziri fọ wụọ iwu ọchị ọ pụtaziri fọ ọgụ ọgụ ịgbara ọ pụta sị na ọ nkọ ka a na-akọ ihe ọbụla dawu mmanụ kwuru maka ihe niile o kwuru maka oge nkere mechaa pụta sị anyị na ọ nkọ ka ọ na-akọ o nweghị ife nwaanyị a ji ekwuzi n'ụwa ị makwa ife ọgbara makwa ife ọgbara ajali chiamaka be ndị enwe ike ịgbaghara ya n'ụwa ma n'ụwa na-abịa abịa ya sị na o nweghị nwa ya sị na o nweghị nwa so o nwe- o nwezighị ebe ọ kwụ akwụ so onye ọbụla na-ege ya ntị ị ma na onye- ihe a na-eje ebe a bụ ntọ ndị na-eje na mụ nwa adịghị aga ọ na-ezighị ịzọ ije chi ọchị iwu ọchị ya iwu ọchị ya ọ bụrụ na ọ na-eme program na-akpọ awa awa dpm ị na-awatch ndị na-awatch ya na-erite 200 and mana ihe ọbụla m mere ọ na-estream dị ya

ọ na-asupport ndị eh, ndị ife anụnwa ndị dos ị ghọta is my good friend ya so o mere one day ọ bịa na last week anyị na watch champions league ọ bịa na nke m ọ na-agwapụ m ya before mụ nwa adịghị ekwe ya mmechi ọ gwa m ebe ọ kpọrọ ya so before I watch ya the match this woman on program ọ sị m watch ya na-aga ịkpọ ya ọ sị m mụ na gị na-agwa ọ sị m watch ya na-aga ebe ọ dị onye a na-agbawo ya ndị a bụ ndị mụ na ndị mụ na ndị bọọdụ bịa dos confirm original one coordinator ka ọ bụ dị sef ị ghọtara dos so ya wee kpọọ ozugbo ọ kpọrọ ya ọ pick ya nna be anyị nna be anyị

anyị nwoke ka m na-agwa ọ na-akpọ ya na fon ọ kpọ nna be anyị ọ sị ada chukwu gọzie gị ị na-eme ọfụma mpaja ada kwuwe anyị kwụ gị n'azụ ọ na-ewe mechaa dịka ọ cut fon agadi adọta bụgo na ị ghọtara netọk ka m na-agwa gị gị wepụ ndị na na-eji akpọ ya bụ ndị mkpọ hapụ ihe ọ na-arị hapụ ihe ọ na-akọgheri nwanne m nwoke egwu gbasara egwu gbasara onye ala ha chi ga-abụ ị ghọtara mana ọ baghị uru kama ihe na-ewute m bụ otu na-eji ege ntị mmadụ dịka mmadụ dịka e, e, e, ike otu onye ana m afụzi onye nke ike otu onye bụ ọ fụ oji oji gara ọ fụ ọcha ọcha gara ị nweghị ike ịkwụrụ ka nwoke ana m ege dawu ma ana m ege every day mana before mebe ife a sị mụ nwa agbago ọsọ biko na abịago m nee ya anya fụ na onye a na pati and egbe na ogbu onwe ife a na ịnwe ọ pụta ọ na- ọ na-adị mma mmadụ i- mmadụ ịkpọ onwe ya ife ọ bụghọ ị ghọtara ọ na-eme na ọ ma omenala mana ọ maghị omenala ụbọchị o gburu onwe ya bụ ụbọchị ọ pụtara ya nwa bụ nwaanyị jide ọ sị na ha ji ọfọ ma ọ bụ original ọfọ ma ọ bụ fake ọfọ wọsụ ọ pụta sị na anyị ji ọfọ na national pụta na telivishọn sị na ọfọ ka anyị ji ebe a ka ọ nọ ebe a ka ọ nọ gbuo onwe n'ebe na ife niile ọ na-eme o nweghị ife ọmgbe waya n'ebe ị ghọtara nwaanyị a na-eji ọmịiko nwaanyị adị eme nwaanyị adị eji ọfọ nwaanyị adị agọ ọjị